ndị Igbo anyị abịakwa ọzọ taa ka anyị nọrịkwaa n'ọkụtụ aka anyị si abịa izu ọbụla ka anyị nọ na-anọrị n'izu ụka nke taa anyị dọpụtakwara ụnụ ihe nkọwakwa dị iche iche dịka anyị kọwara ụnụ ihe gbasara ekwe a bịa na ngwa egwu anyị Igbo enwere ekwe ukwu nwee ekwe nta nwee mkpọmkpọ nwee ịyọịyọ nwee ikoro nwee ogele nwee ngwongwo na ngwongwo lekwe nke a dị ebe anyị na-akpọ nke ahụ nza maka na amaghị ya ọ dị ịnyịnya tata anyị na-akpọpụtakwa maazị Ugochukwu ka ọ bịa kọwara ndị Igbo ihe dị n'ekwe ihe wụ ekwe ekwe a na-eji ekwe ama ọkwa anya n'obodo a na-eji ekwe agwa ndị mmadụ gbawakwa na ihe mebiele ọ wụ onye ma ihe wụ ekwe ga-akọwara anyị ihe ekwe na-ekwu eji ekwe ekwu okwu ka a ghara igbuwe oge ụnụ maazị Ugochukwu nọ ka ọ kọwara ihe gbasara ekwe na ngwongwo na ngwongwo ndị Igbo ji akụ egwu daalụ nụ ụmụnne m Igbo bụ Igbo ga na-ewetara ụnụ ihe dị otu a mgbe ọbụla ọ na-adaba n'anya ya Igbo bụ Igbo a sị nke onye chiri ya biko ya dokwara ya ya egbe bere ugo bere ma nke sị ibe ebena ya mara na Chukwu kere ụwa bụrụ nke ga-akwanụ ya nụ ule na ihe m ga-eme ụwa ya adụ mma ana m ekene igbo niile n'utu ụzọ m nụ igbo nọ n'ụzọ ekele m igbo nọ n'ụlọ ekele m igbo nọ n'ụzọ ọrụ ya asị m chukwu kere ụwa ya gọziere m unu niile ị nọrọ n'ụgbọelu chukwu kere ụwa gọziere m gị gaa nọrọ n'ụgbọala chukwu kere ụwa letere m gị anya asị m ụbọchị eke agaghị ekegbu anyị na ụbọchị orie agaghị eri anyị ya ruo na ụbọchị nkwọ ya bụ agụ nkwọ na-ebu mmadụ agaghị ebu anyị ebu ya rukwa na ụbọchị afọ ee, afọ ọbụla anyị batara ga-adịrị anyị mma maka ihe m ji ekwu okwu asị m ọgaranya jere mba anụ eju ya akpa akwarị ndị ọ na-enye na-enye ya oo ejeka m ije kakwa na afụ m ife mgbe o jiri gbaba ife nke a ma gwa gị na ojukwu dị ka ijere m nụrụzaba kasị ya bụ ojukwu dara eji iji ifere mgbe ejiri gbawa na ife nke a gosi ọjị wee kwuwe okwu mgbe eji gbawa na ife nke a ya maka ịnụ ekwuwe okwu mgbe eji gbawa na ife nke a ya ọjị anya apụta na anyị wee mewe ngere wee si ngere wee kwurike ọzazaza na ije igbo mara mma ekele m unu niile ya dịkwuru unu mma oo
mm, igbo bụ igbo mma mma nụ otu okenye wee bịa lechaa m anya sị nwa m na sị na afa m bụ gịnị m sị ya na afa m bụ ugochukwu ikoro
ya sị m na m- na sị na afa nna m bụ ikoro m sị ya ee papa ya sị m nwa m na m ọ ga-akọwanwuru ya ife bụ ikoro m wee chịa sị ya na ikoro wụ ekwe nnukwu ahụ a na-eji agwa obodo ee na ive emego ọdụtụ a kụọ ya but onye nzuzu na-amarọ na ife ike na-achọ ime aya aghọtarọ ya agaba ụzọ mgbe a sị ya agana ọtụtụ oge kwa igwe nwụọ a sị gungudungungungum gungudungungungum

ụbọchị ọzọ but nke tata m ga-egosi unu ka ekwe na-adị m ga-egosi unu ka ekwe na-adị maka ụmụ anyị a na-amụ tata amarọ ife a na-akpọ ekwe e nwee ekwe nwee okpokoro nwezi ọsha nwee ngwongwo na otiti e ji akụ egwu so m ga-egosi unu ka ekwe be anyị na-adị ka ọ ka dịkwa n'otu ụmụ m ka m gosi unu ife a na-akpọ ekwe hei adịkwa mma ife a ka a na-akpọ ekwe e ji ọtụtụ osisi atụ ekwe i nene ya ya bụrụ na ị ma ife a na-akpọ ube nke a wụ osisi a na-akpọ ube ị malụ ife a na-akpọ ogilisi nke a wụ ogilisi alụzie ka m gosi gị ka ekwe si ekwu okwu ife niile a wụ asụsụ be anyị ka osisi nwoke tala afụfụ wee jee kwata zụghalịba ya zụghalịba ya zụghalịsịa ya unu abịazuo na-asị anyị na igbo anyị adịrọ mma kedu ihe anyị melu unu

owere ebe ka nne m hụ o nwere otu eshi m fụ ara ndị owere akụ ọsha ahụ ọkacha mgba pali ukwu elu ndị ngidi ngị ọkacha mgba pali ukwu elu makwala na ife anyị kwuru n'ọnụ ka a na-akụ n'aka na abụ ka ezi ihe anyị mere na ụlọ anyị eji wee kwanyere akwa ugwu be anyị ka ọ dị ka m gosikwa unu ka okpokoro si eme ụmụ m biko na-akwụ na afọ na ya nke ahụ ka a na-akpọ ekwe Hey! adịba anatara na chi nke a ka a na-akpọ okpokoro o nwere mgbe ọ bụ ife a na-ekwu okwu ego dị n'akpa ndị ọgaranya agwụ lee ka e si eme ya o nwere ndị kụrụ egwu mgbe a sị gị mede onye ri mme enyi ka m gọrọ gị ya meta onye rị mma enyi o ugochukwu o meta onye rị mma enyi o nwoke ọma meta onye rị mma nụ gị na ha ma ihe meta onye rị mma nụ maka ọlụlụ meta onye rị mma enyi o ugo nwa meta onye rị mma enyi o nwoke ọma meta onye rị mma nụ o gị na ha ma ihe meta onye rị mma nụ maka ọlụlụ meta onye rị mma enyi ee meta onye rị mma enyi ya wee yo meta onye rị mma o gị na ha ma ihe meta onye rị mma maka ọlụlụ ụmụ kwuru egwu ọzọ na-asị nwada mara mma nwada mara mma dosebenụ m nụ ka anyị labanụ Ah, ee nọrọ m aja na anụ m nụ nye gasị nna nna nwanyị mama dọrọ maka ya goro

biko nụ afa m bụ ugochukwu omenala igbo be anyị atọka bọsụ ọ dịkwa nke ọ dịrị ị kpọọ m oku m gosi gị ka esi eme ya m chịtara gị ụmụazị ji ukwu ete egwu na-agwa gị that na omenala be anyị ada agba ọsọ o nwere ebe ọ ya dị me ka ọ dịkwa na igbo bụ igbo ekene m igbo ken

Igbo bụ Igbo ekele m Igbo be anyị ekelekwa m Igbo kwenụ mụọnụ zụọnụ kwezuonụ